Ngati ukufuna restoration pa zinthu zako zimene zidasokonekera komanso pa zimene udaluza, ukuyenera usatire njira izi. Tikalowa m'mawu kuchokera ku uh, Joel chapter 2 verse 25 akunena kuti ndizabwezeretsa china chilichonse chimene udaluza pa moyo wako akutero yehova komanso tikapita ku malaki chapter 3 akunena kuti bwerera kwa ine ndipo ine ndizabwerera kwa iwe Ti- kodi ukuyenera kutani kuti zinthu zimene zidasokonekera zibwerere akhristu ambiri mumafuna restoration ya zinthu zanu, koma simachitika chifukwa mumasatira njira yolakwika. Kodi njira yoyenerera yoti usatire ukamafuna restoration ni njira yotani? Abale okondedwa, mukuyena mudziwe chinthu ichi, restoration ili magawo awiri. Gawo loyamba ndi la uzimu, gawo lachiwiri ndi la thupi. Ndipo restoration ya thupi singachitike ngati ya uzimu isanachitike. Nde ambiri mumafuna restoration ya thupi ya uzimu simaifuna ndifukwa yake sizimachitika for example kunyumba kwako munyumba mwa, munyumba mwako mwalowa wakuba akuba aba china chilichonse ataba china chilichonse mkati mwa nyumba achosa aba ndi mawindo ndi ziseko ndi gate kodi iweyo munyumba mwako muja ukamafuna kubwezeresa zinthu zimene aba akuba uyamba chani kodi uyamba kugula bedi ya kuchipinda kwako uyamba, uyamba kugula sikirini ayi sizingatheke choyambirira umayenera kuti ugule kaye mawindo ukagula mawindo ugule chiseko ukagula chiseko ugule geti then ukaona kuti izizi wathana nazo ni pamene sopano umakagula za mkati mwa nyumba so pamoyo wako anthu ambiri tsiku limene mudasiya kupemphera kapena kuchokera tsiku limene munasiya kukhala serious ndi zamapemphero ndi tsiku limene munaluza zinthu zanu satana kutanthauza kuti tsiku limene mudachoka pamaso pa mulungu ndi tsiku limenenso satana mdyerekezi analowa pa moyo wanu ndikusokoneza china chilichonse nde olo lero lino mutachipeza chinthu chimene chija chifukwa choti simuli pamaso pa mulungu olo nditakupemphererani lero lino mulungu akupasani koma satana akulandaninso chifukwa mulibe chitetezo china chilichonse chifukwa zili ngati ineyo mwina ndimayenda ndi mabodyguard kupezeka kuti siku limene ndayenda ndekha wokuba akandilanda mwina laptop ndi foni in short chikwama chimene ndinanyamula ndisafulumire kubwezeresapo kugula laptop ina foni ina koma choyambirira ndikuyenera ndikonze kaye chitetezo changa ndipeze achitetezo amphamvu kuti pamene ndizagule foni ina kapena laptop ina izatetezedwe. So anthu ambiri mafuna restoration ya thupi koma restoration ya uzimu simachitika. Tikalowa mawu ku Yesaya 59 kuyambira verse 1 akuti mkono wa Yehova sikuti ndi waufupi Akuti koma zochimwa zanu zimene zakulekanisani inu ndi Mulungu wanu. Kuthandauza kuti ngati ufuna kuti Yehova abwerere pa moyo wako, choyambirira uyambe kubwerera ndiwe. Kodi restoration ya uzimu imachitika bwanji? Restoration ya uzimu imachitika kuzera mukulapa. Iweyo ukapita ukala- ukalapa umakhala wabwerera mnjira ya Mulungu, ndipo ukabwerera mnjira ya Mulungu, ukakhala mnjira ya Mulungu, sopano ndi pamenenso Mulungu amabwerezeresa zinthu zako zathupi. Koma ngati iwe wakanika kubwerera mnjira ya mulungu zinthu zakonso zathupi sizingabwerere olo zitabwerera sizingalimbe chifukwa chani ulibe chitetezo chifukwa zili ngati kupempha chinthu kwa mdani wako mdani wako sangakupase chinthu mdani wako sangakupase chinthu kufikira kufikira siku limene uzampepese ukamupepesa mdani wako ndi pamene sopano azakupase chimene wapemphacho so mdaniyo akuimirira mulungu ngati iweyo ndi mulungu ubale wako suli bwino kodi uganiza kuti zimene ukufunazo restoration imene ukufuna ya ntchitoyo ya banjayo ya relationship yo ya business yo kodi ingachitike choyambirira konza kaye ubale wako ndi mulungu ukakonza ubale wako ndi mulungu pita kwa mulungu ukapemphe chimene ukufuna akakupasa so ambiri mafuna restoration koma mumatenga njira yolakwika mumafuna mulungu akubwezeseni ntchito zanu chuma chanu ndi zi- zinthu zina koma inuyo kubwerera kwa mulungu simufuna chifukwa yake restoration simachitika so restoration yoyamba imachitika kuzera mu uzimu then mukakonza restoration ya uzimu ya thupi imapangika automatically chifukwa some of you kungobwerera pamaso pa mulungu zinthu zanunso zabwerera why zinthu zanu zikungosokoneka chifukwa choti munachoka pamaso pa mulungu nde zinthu zanu zilibe chitetezo chifukwa yake wo- woyipayo wakubayo amangobwera ndikuzaba so ngati ufuna restoration satira njira imene uzamuona mulungu akuchita uzamuona mulungu akukuthandiza palibenso njira ina ya restoration koposa imeneyi choyambirira yamba kubwerera mnjira ya mulungu ndipo taonani samsoni samsoni adaluza mphamvu zonse akuti mkazi uja atamunyengerera analuza mphamvu zonse chifukwa choti anali mnjira imene mulungu anakana akuti samsoni atazindikira kuti ah koma ine sindimayenera kukhala moyo umenewo akuti atabwerera pa mulungu ndi kulapa kubwerera mnjira ya mulungu mnjira ya kulapa akuti atalapa munjira ya uzimu akuti adapempha cha- chimene amafuna chathupi akuti mulungu adampatsanso mphamvu akuti adabwerera ndikumuuza mulungu ambuye mundikhululukire ndipo ndipemphanso mundipatse mphamvu akuti mulungu adampatsa mphamvu yoposa imene anali nayo poyamba ndipo Bible inena kuti mu- samsoni anapanga chinthu chozizwa kuposa chimene anali nacho poyamba so chimodzimodzi kwa yobu akuti mulungu adampatsa chuma chambiri kuposa chimene anali nacho poyamba so kwa iwenso choyambirira ubwerere kaye kwa mulungu kudzera mkulapa mnjira ya uzimu then ukabwerera mnjira imeneyo uzamuona mulungu akuchita. So Mulungu akuthandizeni pamene mukumvetsa uthenga umenewu. Amen.